bambo Mm. eh apa ndiye zativuta basitu nangabaye mwezi uno ndiye ndalama yavuta koopsa
si nkhani imeneyo mayi kwabwera flexible financial services mukutanthauzanji a flexible financial services ffs Ah, aphweketsa moyo kwambiri kwabwera ngongole zophweka kwambiri zoperekedwa mwachangu komanso zosapatsa busy mukunena zoona kuli instant loan ya ife yogwira ntchito m'boma ndiye kulinso smart loan ya amene akugwira ntchito m'kampani zomwe sizaboma ayi oh ndiye pitanitu ku ofesi kwako mukapange apply ayitu sizovutanso ayi kunyumba komwe kuno mayi ndangoyimba telefoni pa 0988 473 953 basi zatheka apa ndingodikira alert nthawi ina iliyonse kuchokera ku banki yanga Hey, zalowa a flexible financial services akupezeka m'Blantyre m'chinyumba cha jinere pa Chakalekale pana universal industries flexible financial services ffs fast safe and easy loans

aa kalata yochoka kumudzi ku malawi abwande mukuli chani tsopano kuchokera ku Nyasalandeko okondeka dodolido
achimwene ndipereke moni tsiku la lero koma mukupeza bwanji mzathu inu ku Mangalandeko ife kuno ndisaname tonse tili bwino ndithu Sikudandaulabe kwenikweni. Zilipo zina zake m'moyomu zimene pena pake sizimafunika kukakamiza kwambiri. Zimangofunika kuvomereza basi kuti ayi, izi ndi mmene zilili, tiye ndipite chitsogolo. Kusavomereza pena pake ndi zimene zakhala zikutilepheretsa kupita chitsogolo achimwene. Mundilole mwapaderadera ndipereke ulemu kwa akatakwe amene akupitiliza kupereka ngongole zapamwamba kwambiri kwa anthu m'dziko muno a flexible financial services anthu ogwira ntchito ambiri akupindula kwabasi miyoyo yawo ikusintha chifukwa cha a flexible financial services ngongole zawo zimaperekedwa mwachangu kwambiri chiwongola dzanja chapang'ono kumapereka mwa smart bwinobwino osati wina wake atayima ndi chikwanje pena pake kumakuopseza ayi ndithu ndimakamba kuti nkhani yayikulu imene ikutivuta kwathu kuno achimwene ndikuvomereza kuti zinthu zasokonekera tiye ndipite chitsogolo basi zimenezi ndiye zikumatichedwetsa amwene nthawi zambiri tikumataya nthawi kutukwana ena kuwalalatira kuwaloza zala kuti ndi amene akutilodza kuti zinthu zathu zisamayende ndimaseka nthawi inayake paja ndakuwuzani kale kuti ndale ena akufika nazo poyaluka nazo Chifukwa cha kusavomereza, ena mpakana anapanga kagulu kenakake kumatukwana anzawo pankhani za ndale. Mapeto ake, ndikumakanika kupita chitsogolo. Ulendo wina wake paja n'danenapo kale kuti munthune sindikufuna kumakambanso nkhani za ndale, zimanditopetsa kwambiri chifukwa ndi nkhani zimene zatikanikitsa kwathu kuno kupita chitsogolo. Anthufetu bwezi tili ochita bwino Koma mikwiyo ku nkhani za ndale, mikwiyo yochita kupatsirana, yatibwezera m'mbuyo kwabasi. Kwatha zilumika zinayi tsopano chilolowereni makosana a Alliance. Akungobolobosha bolobosha mtundu wake osamaoneka kuti kodi akuyenda pati, akupanga chani. Koma nawonso anyamata a mtambomtambo amayenera adzitolere bwino bwino. Munthu wamkulu Blazi Mmerikano adatilankhula posachedwapa. Panopa zafikano poti ngakhale kuno kumudzi ku Chikumbeni tikumachita kudziwiratu kuti akamalankhula alankhula zakuti, zakuti, ayamba kunena kuti mwakuti komanso mwakuti, kenaka atiuza mavuto athu kuti achuluka kwambiri, kenaka atikumbutsa kuti tidasankha molakwika, kenaka atiuza kuti iwo akubweranso. Ndale zimene zimachitika kuno zimakhala zachiphira mtima. Nchifukwa chake anyamata athu amakhalanso aukali zinthu zikakhala kuti sizikuyenda. Anthu kumakanika kugwira ntchito, kumadikirira kuti chigwa ichichi ife titola zaka ndikumapita monga mwa nthawi zonse anyamata a blazi mmerikano akangomva kuti hi obwandetu uku amakamba za ada ndiye kukhala kutukwana mtundu wonse kaya koma paja amati wandisokosera nkulinga utamva amwene ifetu nditi nzeru tathu toperewerati Ndimawerengera kuti kwapitatu zaka zinayi tsopano chigwereni mwa dodolido kwa anyamata a mtambomtambo. Kodi ndiye tachitapo chiyani pokonzanso zinthu, kukonzekera kuti mwina mwake nthawi ina yake tikhalenso ngati chikhulupiriro chabwerera mwa anthu ndipo ayamba kutiganiziranso? Kungoyambira pomwe tidaphofomoka, nkhani yakhala yopangoti, Aa, Anatichita chipongwe, koma tibweranso. Chiwapulumuka chinthuchi. takhala tikumangolankhula pakamwa koma zochitika ndiye zosaoneka kwenikweni zomwe zija zakalekale zija ndi zimene takhala tikumayendera kuti a zinatichitikiraponso nthawi ina yake tidatulukapo koma tinabwereranso pano tibwereranso tikumangokhala koma osachita zoyenera kuti tibwererenso ndakamba kale kuti pakadali pano manyasa zomati ayi tisankha uje chifukwa tiwamvera chisoni zimene zija patopa sizikugwiranso achimwene ifeyo mukuona kwathu timaona ngati makosana a mtambomtambo nthawi imene adagwa chadodolido nthawi imene ija amayenera kuvomereza kuti zativuta koma titenganso chinthuchi tiyeni tikonzenso zinthu ziwiri zitatu zifukwa zimene anthu atikanira tiyeni tichunenso bwinobwino tiyeni mwina mwake kutsogoloko kubwerenso nkhope zina zake ziwiri zitatu zatsopano anthu adziona kuti tasinthika Koma amwene, kwa zilumika zinayi tsopano zimene takhala tikumva ndi zokhazokhazo zoonetsa kukwiya basi. Adaa akapeza mpata olankhula, nkhani yake ndi kukhadzula basi, mkwiyo okhaokha. Anyamata awonso achita mutokotoko akangotsekula pakamwa, nkhani yake ndi kukhadzula basi. Koma kuti tapanga chiyani chimene chisiyanitse ifeyo ndi enawo? Ayi ndithu. 0%. Kusavomereza ndi kumene kwapangitsa kuti ngakhale nkhani ya mtsogoleri itivuta achimwene. Pano tikumakamba zobweretsanso Nganga Bulawayo wathuyu, ada, chifukwa tilibenso mtengo ogwira. Zilumika zinayi zonse m'malo mosula achinyamata athamange ndi chinthuchi, timachedwa ndi mikwiyo, nkhani zachabechabe zotukwana. Mapeto ake tataya nthawi pano tikumanena kuti a panopa palibenso amene tikumuona e, basi wathu ndi mdala yemweyo basi tikumakamba chifukwa sitidasule ena ake kuti angatenge chinthuchi ndi kuthamanganso nacho vuto lalikulu ndi lomwe lija chimwene timafulumira kulankhula kulankhula kenaka basi nthawi nkumapita Kudzudzulidwa sitipakukonda ayi. Aliyense ooneka ngati akupereka chidzudzulo amasanduka mdani, kumutchula maina osiyanasiyana, ngakhale zimene munthuyo akulankhula zikuonekako ngati za nzeru achimwene. Ndakamba kale kuti kutereku kalatayi alipo madolo ena ake amene akhala pena pake akumvetsera, zolembera zawo m'manja timathayo tawo pakhosi madolo aphuma kwambiri osafunanso kumva chidzudzulo akangomaliza kumvetsera ngakhale akhale kuti sanamvetsetse chimene chidziyenda mutu mwawo ndi choti obwantasa munthu wachabe kwa basi okopatira tambala munthu wanyau ameneyo ndiye kukhala kutukwana mtundu wonse mmalo mokhala pansi nkulingalira mozama kuvomeleza kuti komadi Obwantasawa akukamba zowona, anthufe kwa zilumika zinayi palibepo chimene tapanga chokonzanso mpingo wathu wa mtambo mtambo kuposa kumangotukwana ndikukanika kuvomeleza dzana dzanali zifukwa zimene anthu adatithibulira nazo zinali zoti ayi anthuwa awonjeza ndichani chimene takonza chimene tikhoza kuima nacho pachulu nkumanena kuti anthunu munkadandaula za izi koma tsopano takonza musadandaulenso ayi Panopa chimene chikumamveka ngati mfundo zokopera anthu chikumakhala choti, Ifeyo nkhasako tinkaba koma awa ndiye amkiramkira kuba kwambiri ndiye tiyeni tiwatulutse tidzapitirize ifeyo. Mpakana ena kumadzitama kuti, Nthawi yathu chabwino tinkaba koma zinthu zimayenda, anthu samavutika ngati mmene akuvutikira pakadali pano. Chabwino nthawi yathu linali tsankho koma awa ndiye awonjeza tsankho lawo lochita kuonetsera. nde ifeyo posankhanso tidziti chani tsankho lanu linaliko nkhasako tiyeni tibwererenso kuba kwanu kunaliko bolani basi bwereraninso mukapitirize kuba pang'ono kwa zilumika zinayi zimene tataya kumangolankhula mbwerera tikadakonda tikadakonzanso zina ndi zina kuti anthu chikhulupiriro chawo chibwererenso izizi tikumachita nazozi ndi ngozi Manyasa tsopano anapenya, alonjezedwa zinthu koma zosapangika, anamizidwa kokwana, kuyalidwa udzu pamimba, kufunditsidwa bwengete, kusambitsidwa chokweza, kaganizidwe kathu kasintha, ochita ndale nawonso akuyenera kuti asinthe kaganizidwe, apo ayi adzaona ngati malodza ndithu ataona mbonaona za Kipingo. Mawu awa akuoneka ngati a munthu wam'bwebwe koma wakumva wamva ndithu, wakutsina khutu amati paja ndi mnasi. Musanaganize zowatukwana obwande ofunika kulingalira kaye kawiri katatu. Koma mwene, zija za magesi zija nde ee pena pake zumativuta kwabasi. Kungoti pena pake magwiridwe athu a ntchito akumakhala odabwitsa kwabasi. Tikumachita kudikira ochatsika akwiye ndiye anene kuti ndalamula masabata atatu asanathe ichi chikhale chitatheka. Nde pakalapakala majekete yambakatayambakata kukhala ngati ntchito ikuyenda. Ndikukamba pano achimwene, madera ena ngati kwa Mpima, komanso ku Mtavu m'boma la Mangochi m'mwezi uno wa nambala sikisi kulibe magetsi achimwene. Kodi magwidwe a ntchito amenewa ndi a mtundu wanji? Vuto lokanika kuthetsa kwa miyezi sikisi koma zoona? Anyamata ometa kumeneku, owotcherera zowotcherera kumeneku, miyezi sikisi tsopano akungokhala m'manyumba. Ndiye kodi loko kumakamba zachitukukozo ndiye n'kuyambira pati?